bambo Mm. eh apa ndiye zativuta banji so nanga bayi mwezi uno ndiye ndalama yavuta koopsa si nkhani imeneyo mayi kwabwera flexible financial services mukutanthauzanji a flexible financial services ffs Ah, aphweketsa moyo kwambiri kwabwera ngongole zophweka kwambiri zoperekedwa mwachangu komanso zosapatsa busy mukunena zoona kuli instant loan ya ife ogwira ntchito mboma ndiye kulinso smart loan ya amene akugwira ntchito kampani zomwe sizaboma ayi oh ndiye pitanitu ku ofesi kwawoko mukapange apply ayitu sizovutansoyi kunyumba komwe kuno mayi ndangoyimba kale foni pa 0988 473 953 basi zatheka apa ndingodikira alert nthawi ina iliyonse kuchokera ku banki yanga Hey, zalowa a flexible financial services akupezeka mblantyre ku Ginnery Corner pa chakalekale pana universal industries flexible financial services ffs fast safe and easy loans

aa kalata inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuli chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido achimwene muli bwanji koma kumeneko penapake mumakhala ndi makhabe munthu wankhawa sinanga simufuna kundiyankha kalata zanga ndimadzifunsa nthawi zonse kuti munthu une inde kalata ndiye ndimalemba zochuluka koma sindimamva kuchokera kwa achimwene angawa koma zikuyenda kumeneko umazatitu zinthu zikuyenda mwina nkutheka muli mchitokosi kuzunzika umazati zinthu zili bwinobwino mwina nkutheka azunguwo adakuchitani tintini komabe ndimakhala ndi chilimbikitso chochokera kwa anzanu uja wapatsidya uja uja munasankha kuti muzilumikizana ndi ameneyo yekha uja si akuti chifukwa cha nkhani ya, ya mawasa, wa ma- mawasi apo kandi mawasi apo kaya akuti munasankha kuti nzanu amene muzitherana naye zakukhosi ndi amene uja. Si akuti m'mamuuza kuti iyayi makono kalata zimakutopetsani kuyankha. Kuti mutenge cholembera, pepala n'kuyamba kulemba, m'mati akuti zimakukwanani. Komabe ife ndiye tisaname, tazolowera zakalata zomwezo basi. Kwa anthu ogwira ntchito m'boma kwathu kuno komanso kampani zina zovomerezeka, ndimati ndinene kuti zomavutika mwendo uli m'madzi zimene zija zinatha tsopano ndi mmene ndalama yavutiramu zimafunika wina aliyense okubwerekani ndalamayo akhale olongosoka wa dongosolo labwino ndiye dongosolo labwino kwambiri kukhudzana ndi maloni ndiye lili ku flexible financial services achimwene amapereka ngongole tsopano zabwino zosatulutsa thukuta zoperekedwa mukanthawi kochepa kwambiri komanso mabwezedwe ake za smart za dongosolo amwene anthutu akutukuka nazo ngongole za ku flexible financial services osati seweroyi Ndimakamba kuti kwathu kuno zinthu ndiye ndi mmene mukudziwira muja. Kusinthabe kwenikweni ndiye pakadalibe amwene. Tikungoyang'anira mwachidwi zinthu zikumazondoka pamene tikuyembekezera kuti kodi wamkulu nganga akhale ndani m'chaka chamawachi. Mukandifunsa ine monga polofeti Bwande Bwantasa ndikuuzani zimene ndaona zimene zidzachitike chaka chamawa kwathu kuno. Eh! Disaster, disaster, disaster. ndatchula kangati mawu oti disasitala? Si katatu? Oho, dikirani muone mmene zichitikire achimwene. Osandifunsanso zidzakhala bwanji, chamba eti? Kodi kwa mpulofeti m'mafunsanso? Ndikudziwa mukufunitsitsa mutadziwadi kuti a Dobwande, ndiye mukuti zidzakhala bwanji kwenikweni? Aaa, pakadali pano achimwene Ndife okwiya kwabasi. Tikadzakondwa tsiku lina lake tidzakufotokozerani mmene zidzakhalire. Koma pakadali pano mungodziwa kuti anthu sakugona tulo amwene. Kuthamangathamanga kwa asing'anga, kukaphikidwa mu mgolo, kuti mwina mwake chaka cha mawa chino zinthu zikhale kungati nkhasako. Panopa anyanga ayamba kale kutulutsa nyanga zawo zonse, kuzisakaniza kuti chaka cha mawa anthu azidzawaona iwowa kuwala, ndipo ena onse adzangowaonapo mdima basi. Kungoti kwathu kuno achimwene nkhani za zikhulupirirozi ndiye zatipweteketsa kwambiri osati masewera. M'malo mopita chitsogolo ata sitikupita chitsogolo chifukwa cha zikhulupiriro zina zake zopanda ndithu ntchito. Pakadali pano m'mabwalo athu a zamilandu muli nkhani zambirimbiri zokhudza mchitidwe wogwiririra azibambo akuluakulu ndithu ndevu pepeya koma kulumira mlomo wapansi kumbwandira ndithu khanda lenileni lovala matewera kufufuza kuti koma ndiye zinakhala bwanji kuti zinthu zifike poteropo umva ayi ndimafuna ndilemere ndikhwime ndiye anandiwuza kuti ndikayang'ane khanda la phyululu lomwe likadayamwa bere la amayi ake nchifukwa ake ndachita zimenezi zimenezi zikumakonda kuchitika ndi azibambo achimwene zimene zimapereka mafunso kuti kodi ndiye kuti nkhani yokhwimayi ndi ya azibambo okha nanga nchifukwa chani azimayi samapanga nawo zokhwimakhwimazi Kungoti munthu wamphongo ndi chiweto chovuta kwambiri. Ndikudziwa mwakwiya kuti mpakana a Bwande mukufanizira munthu ndi chiweto? Aaa inu, nanga si machitachita ena amene munthu wamphongo akumachita? Penapake ukhoza kuyesedwa ndi kufika pomaganiza kuti komatu munthu wamphongo ndi chiwetodi mwinamwake inu, mwamva? mwana wamkazi chitetezo chake ndi chovutirapo moyo wake ukumakhala pa chiopsezo nkhani yake ndi chifukwa cha munthu wamphongo kwathu kuno achimwene tsiku lililonse mwana wamkazi akugwiriridwa kapena kuchitidwa chipongwe nachita mwayi woona nawo nyuzipepala ina kwathu kuno musadandaule sikuti ndimawerenga ayi munthu une zowerengazi si kwenikweni komabe ndimangoona zithunzi za nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika ndi ayi ndithu zoda mutu mwamva inu Pena akuti kaya mphunzitsi wagwililira mwana wake wa sukulu mpakana kumpatsa pathupi. Ina akuti ayi koma akhwaya masitalatu uku achita chipongwe mwana wawo wa khwaya anthu onse akuonelera. Pena ayi obwantasa mpolofeti nzanutu amatchetcherera kamwana ka khandakhanda. Kenakonso ayi Komatu zili uku, wapolisi amagwiragwira malo obisika a buthu lina uku. Ukatere, ayitu gogo wina wachikulire kwambiri uku amupeza buluku lili m'manja, akufuna kupanga chipongwe mtsikana wina wachichepere. Pena ukamakhala ukumadzifunsa mafunso amwene kuti, koma kodi mwana wa msungwana atetezedwa bwanji? chitetezo chake ndiye ndikumatani ino kuchitidwa chipongwe ndi bambo ake amene ombereka akati athawire ku sukulu kumenekonso aphunzitsi kumusandutsa mkazi wawo akati athawire ku polisi kumenekonso chipongwe chokhachokha ayi chabwino mwina mwake ndingothamangira kumapemphero ayinso oyambitsa kukhala akhwaya masitala awo Chijekete chawo chachikulu kwambiri ngati mkhwatcha wopherera mvula chili yambakatayambakata kuchitira chipongwe mwana msungwana. Zimenezi zikumandidetsa nkhawa kwambiri kuti koma kodi tsogolo la msungwana lidzakhala lotani? N'chifukwa chani izi zikuchulukira kwambiri pakadali pano? N'chifukwa chani achimwene nthawi yathu ija izi sizimachitika? Timapereka ulemu kwambiri kwa amayi komanso asungwana. Ulemu umene uja kuli pano ndiye udapita kuti? Izi zikuchitika makonozi zikuchokera kuti? Kungoti kwathu kuno sitikupumanso achimwene. Mtima waumunthu uja unkakhalapo nthawi ijayo uja panopa ayi ndithu. Ndikudziwa mudzifunsa mafunso kuti kodi obwantasa mwangokamba za mwana wamkazi yekha, nanga mnyamata ndiye zikumuthera bwanji? Eish! Nkhani zake zomakhala zovuta achimwene. Mwana kumugwira ataba ndiwo zenizenizitu ndiwo zaketu osati za nkhwiru weniweni ayi ndithu. Omwewa amwandidzidzimutsawa, masoya pikesi, kupa naini manja kumuotcha. tikufuna asadzayambirenso koma zoona ndiye mpakana mwana naini chikuni cha moto fye fye mukumbukira inu nthawi yathu tikalakwitsa anansana gogo athu amatikonza bwinobwino mwachikondi ndipo chifukwa cha chikondi chimenecho munthu umachita manyazi kudzabwerezanso koma makono munthu njala itakupweteka kungoyerekeza kuti ayi chimanga chitatu icho chikukhala ngati chikundisekerera inde si mmunda mwanga

kungolakwitsa pang'onong'ono koma ino mmene kuvumbulukire anthu simukuona ayi koma mukanthawi kochepa ndiye ukhala uli m'manja mwa anthu akukukong'ontha ngati akupha fuko kuti mwina mwake akachotse dalazi nsima ya tsiku limenelo izi zomalanga tokha tikapeza okubawa chimwene pena pake m'malo mochepetsa mchitidwe wakuba Tikuwapanga anthu ena ake kukhala ouma mitima kwambiri. Akapeza mpata wobwezera chipongwe, nawonso akumangopha basi, osamvanso chisoni. Palibe chinthu chopweteka kwambiri ngati kuberedwa chinthu chimene udachivutikira, inde, munthu umapsa mtima kwambiri. Komanso, kuthamangira kungokong'ontha kupha munthu amene wapezeka atachita chipongwe Nthawi zina umapezeka watsekereza mwayi woti ukanamva zambiri. Mwina anthuwo alipo kagulu, mwinanso ena ndi anansi kwambiri okuyandikira, koma chifukwa cha phuma akutizunza anthu amenewa! Teyala kolekeni nkhosi, nthawi yomweyo kuwabulitsa ngati bulitsa pa nthukutira. Timapezeka takanika kuthetsa vuto. Ndi nkhani zovuta koma achimwene. Komabe tikungoyenera tichitepo kanthu. Kwathu kuno kunena moona mtima, ntchito za misewuzi nde mm, sizikuyenda. Malingaliro okhala ndi misewu yabwino yochuluka mu kanthawi kochepa adali abwino ndithu koma aah zikumvetsa chisoni. Zikumadzaoneka ngati palibepo chikuchitika amwene. Pa chipata cha Kalinyenge ku Dedza ndi Chingeni